an filɛbagaw an ka foli bɛ aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen aw bisimila ka don kibaro kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ kuluba min ye ka dɔ camancɛ fanga kuntigi ye ale ye nizeriya jamana kuntigi ye o ka ciden dɔ bisimila ye an bɛ na o kɔrɔfɔw lase aw ma K'aw ladɔnniya fana k'a fɔ kunnafoni di sira dɔ bilala sen kan bɔlɔlɔ kan an ka faso gouvernement ye walasa min ye u ka kunnafonidilaw ye u bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ lakana ni ka dɔ gundo la cogo min na ninnu de ye kunnafoni ye an bɛ dɔ wɛrɛw fara ninnu kan k'u lase aw ma ka kɛ ni bi juma sɛtanburukalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani fila aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan an ka camancɛ fanga kuntigi ni o ye kolonɛl asimi goyita ye bi sɔgɔmada in na kuluba faama sigiyɔrɔ la ale ye ka dɔ maa dɔ bisimila ni o ye nizeriya jamana kuntigi muhamadu buhari o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye geoffrey onyama ye geoffrey onyama ale y'u ka minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don ka kɔkankow ɲɛnɛbɔli ma a kun nana i ka dɔ bataki di an ka camancɛ fanga kuntigi ma bataki min ni a bɔra ka jamana kuntigi yɔrɔ ni o ye muhamadu buhari ye min ye bi sɔgɔmada in na ye ni bisimilali a kɛra yen nɔ kuluba faama sigiyɔrɔ la i n'a fɔ aw tun ɲɛ b'a la jaw la cogo min na sisan n'an bɔr'o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ajikadi ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinnen don fasoden ɲumanya ani jɛmufanga kɔkɔrɔma donni ma olu ni ka dɔ royaume du danemark olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu ka lasigiden min bɛ an fɛ u ka lasigidenso min b'an fɛ yan nɔ ka ka dɔ baara sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ denmisɛnninw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o bɛna kɛ utukalo tile tan ani fila natɔ la u ye baro sigi min kɛ a kun bɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na yaasa denmisɛnw u bɛ se ka ɲɛda kura ye ka kɛ san ba fila ka yɛlɛn fɔ o sanfɛ asetu marizɛtɔ koyita ale tun bɛ o kunnafonidi kɛnɛ kan min sɔrɔla ye o ye nin ye utukalo tile tan ni fila ye denmisɛnw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔ denmisɛnjɛkulu min ɲɛsinnen bɛ fasoden ɲumanya ni demokarasi ma n'o bɛ wele ko ajikadi ni a dɛmɛbagaw ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ u ye o don laada sigi bamakɔ ni barosigi dɔ ye ni denmisɛnw ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen nafa bonya kan eh, ajcad b'a la capdh b'a la o ni think peace an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko il faut que eh, sifilakaw o ni an ka maakɔrɔbaw eh, ani musow an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kuma walasa an ka hakili falen falen bi bi na mali bɛ phase dɔ la o ye ka taa ka bɛɛ bɛ k'a fɔ ko mali kura mais a mali kura in sansi il faut k'an ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se k'an ka hakilinaw di o hakilina o ye k'a dɔn fɔlɔ la fɛn minnu kun bɛ kɛ k'olu kun ka ɲi an bɛ se k'a dɔn cogo di k'o ka ɲi jɔn de bɛ se ka o lase an ma an y'o baara de kɛ bi walasa o hakilinaw ka se ka fara fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw fɛnɛ sisan denmisɛnninw ni fɔlɔ denmisɛnninw tɛ kelen parce que eh, waatiw tɛ kelen ko caman bɛ yen o b'an ka senna yan nɔ o tun tɛ yen fɔlɔ ou bien ko dɔw kun bɛ fɔlɔ o tɛ yan bi bi bi in na sifilakaw n'u hakilina ninnu o hakilina ye jumɛn ye mun de ka d'u ye olu yɛrɛ ɲɛna bolo ko jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa an ka se ka taa ɲɛ maintenant euh, an y'o olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye ministère ka représentant fɛnɛ kun bɛ yan o ni an ka dɛmɛbaa dɔw kun bɛ yen olu fɛnɛ kun bɛ yan nɔ walasa an ka se k'an hakili lajagabɔ an ka yɛrɛ ka se k'a dɔn parce que an bɛ société civile organisation na an bɛ se ka baara jumɛn min boloda walasa jamana in ka se ka taa ɲɛ ɲinan ta tun bilalen bɛ hukumu min kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ ani ka ɲɔgɔn sɔn hakili la maakɔrɔw ni denmisɛnw cɛ o min kɛra barodakun ye walasa jamana ka basigi bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ faamuyaliko ɲuman ni baarakɛko ɲuman na sɔgɔmada in na kuma tun ye de ka o kow walanwala ka se hakɛ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ sabu an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan sisan an bɛɛ b'a dɔn faamuyalikobaliya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani kuma minnu bɛ bɔ yɔrɔ janw na ka na an yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ ye cogo la walima an ka jamana kow fɔ an yɛrɛ ye cogo la tuma dɔw min tɛ taa an jimisira fɛ ɔ bi kuma tun bɛ k'o dɔw pereperelatigɛ walasa an ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn ko anw bɛɛ de ye barajuru kelen ye anw de ye tafe kelen denw ye anw de ye kulusijala kelen denw ye anw de ye mali denw ye o tuma an ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn nabɔ fili la ka ɲɔgɔn tɛntɛn ka ɲɔgɔn nadon dɔɔni dɔɔni walasa an ka du ka basigi damu bɛ sigikafɔ la donc n'an sigila ka kuma jamana bɛ yiriwa bɛɛ bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la n'ala sɔnna ni an wulila nin kɛnɛ sugu ninnu kan an kan ka jeunes de lamɛn min ye sifinnakaw ye u mana mun fɔ an b'u sɛbɛn n'an sera an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ yen an b'a fɔ an bɔra nin ci in na denmisɛnninw ko ko nin de bɛ yen nin de bɛ yen donc olu fɛnɛ de b'u hakili jagabɔ u kan ka taa ni sira mun ye u kan ka baara kɛ sira mun na a bɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔw de la mais baara in fana tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ dama ye o fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse kan ka fara an kan an yɛrɛ fara jeunesse kan pour que an bɛɛ ka jɛ ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ka da danemark lasigidenso ka dɛmɛɲɔgɔnya bonya kan ka ɲɛsin an ka jamana denmisɛnjɛkulu ma denmisɛnw ye ciwara ni waleɲumandɔn sɛbɛn ta k'a di Danemark lasigidenso ma
an y'a fɔ ye kunnafoni dabɔ la k'a fɔ min ye faso gouvernement ye i k'a dɔn k'a daminɛ an ka jamana kuntigi so la bɛ ka tukaw fɛ ka daminɛ an ka jamana kuntigi so la ka na se fɔ primature ma ni o ye minisiri ɲɛmaa ka baara yɔrɔ ye ani secrétariat général du gouvernement ani minisiriso tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka kunnafoni dilaw u bɛ se ka kunnafoni di bɔlɔlɔ kan min ye k'a dɔn hakililatigɛ lakana ani gundo kɔnɔna na cogo min kunnafoni di sira bilala sen kan walasa u ka se k'u ka baaraw kɛ o la cogo min na nka walasa an ka pereperelatigɛ sɔrɔ o la min ye mohamɛd saliya bɔnkana ye ale ye dantigɛli dɔw kɛ ibrahim ag mohamɛd ka kuma galamani na ale ye AGETIC ɲɛmɔgɔ ye ani min ye yunusa bengali ye ale ye CIGMA o ka cidenya kɛnɛ kan CIGMA ye faso gouvernement ka kunnafoni di so de ibrahim ag mohamed a ye ɲininkali kɛ ninnu maa fila la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye nin kɛnɛ ye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka minisiri yɛrɛ bolo min ka baara ɲɛsinin don an ka kunnafoni kow ma

an mana olu ka nombre augmenter cogo o cogo a tɛ jateminɛ ko maliyɛnw bi internet kan et puis a a tɛ visibilité foyi fana di mali ma n'i b'a fɛ mali ka ye internet kan o ye i ka to point ml n'i y'a fɔ point ml point ml bɛ comme drapeau mali la symbole belebeleba de don de souveraineté ni surtout an bɛ transition min na a ɲɛmɔgɔw olu ka hami belebeleba de ye la souveraineté du Mali chargé de com ni u ko chargé de communication o ye kankɔrɔsigiw de ye minnu bɛ minisiri kelen kelenna bɛɛ eh, nɔfɛ olu de ɲɛsi ka baara ɲɛsilen bɛ jamana ka kunnafoliw ma ni minisiri ye baara o baara kɛ k'a jɛya mɔgɔw k'a faamuya mun bɛ sen na chargé de com bɛ o baaraw de latigɛ Donc a ka kan bi olu ka former sabula diɲɛ tagabolo yɛlɛmana ɛɛ an ka foroba cakɛbolow n'a bɛ fɔ ko administration olu ka baara minɛn dɔ kɛra bi internet ye n'o an b'a fɔ a ma ko subahana masin ninnu Internet ye fɛn de ye min bɛ kibe a b'i ko jɔ ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka cakɛdaw kala ɲɔgɔn na ka mɔgɔninfinw kala ɲɔgɔn na bi baara fanba bɛ kɛ ni a ye nka kɔlɔsili bɛ mun jira mali dulonnen bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta la bi dun n'i y'a lajɛ kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye kunnafoli ye n'i ye marifa ta k'a da jɔ mɔgɔ kelen na o ye mɔgɔ kelen kɛlɛli ye n'i ye mikoro ta o ye jama kɛlɛli ye nka n'i taara intɛrɛnɛti kan o ye bɛɛ silatununnen ye ɲɔgɔn fɛ parce que intɛrɛnɛti nin a cɛni fanga ka bon kosɛbɛ ɛɛ an ka ɲɛmɔgɔw man'u dayɛlɛ u mana fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a bayɛlɛmalen bɛ k'a bila intɛrɛnɛti kan a kɛlen bɛ kɛlɛbolo de ye mun bɛ ka dankari jamana ka ɲɛtaa la o tuma cakɛda min b'anw fɛ yan nɔ n'o ye AGETIC ye AGETIC ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to jamana kunnafoli a bɛ to jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo k'a sɔrɔ mɔgɔ ma se k'i sen don a la k'a bayɛlɛma walima k'a namara walima ka i sagona k'a kɔnɔ
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara dɔ fana nun donna o bilala sen kan min bɛ tali kɛ an ka cakɛda dɔgɔmaniw ni mankanmaniw olu bilasirali la walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na o hakilina in dabɔkun ye fɛn min ye o ye ka se ka yiriwa kuntagalajan don eh, denmisɛn minnu ni u bɛ u sinsin u kolo la u yɛrɛ ka baara kɛ ka se ka fanga don u ka baarakɛyɔrɔw olu taabolo la aminata tarawele ale tun bɛ o baara in nun donni kɛnɛ kan
nin baarabolo daminɛ min bilalen filɛ nin ye sen kan ni nin ye a kun fɔlɔ ye baara ni baarakalanko minisiri fɛ a kun ye cakɛda misɛnmaninw ni mankan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu dɛmɛ walasa ka dɔ fara u ka dɔnta ni u fanga bonya komi a jateminɛna k'a fɔ anw mɛnna a la san mugan bɔ a la donc gɛlɛya fɛn fɛn minnu b'a kɔnɔ anw kan ka se k'o dɔn pour k'o ɲɛfɔ entrepreneur kuranin ninnu ye u kana bin o gɛlɛyaw ɲɔgɔnna kɔnɔ denmisɛnnin minnu n'u dira ne ma n'u sɔnna k'an dɔn u karamɔgɔ ye ni i karamɔgɔ bonya i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an bɛ min f'u ye dɔrɔn k'an bonya n'an y'u bila sira min kɛ u k'o lamɛn u kana fɛn dogo an na parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a bɔ ko dɔ la k'a sɔrɔ i b'a kalama n'i y'a bɛɛ ɲɛfɔ a tigi ye n'a y'a bɛɛ ɲɛdɔn a dun sɔnna ka ban i dɛmɛli ma k'i dege hakili la a bɛ ɲɛ n bɛna sira dɔ ta Kalo tan ni fila kɔnɔna la sira min bɛ nafa lase anw ma o nafa ye mun ye o ye mentorw o ye an ka karamɔgɔw ye minnu ma an bilasira ka an kalan ka an dɛmɛ problème minnu bɛ an ka entreprise kɔnɔna la k'a bila ka taa k'a bilasira donc minnu b'an jɛ u b'an dɛmɛ k'o sɔrɔyɔrɔ fɔ an ye ani an ye erreur minnu k'an ka entreprise erreur minnu b'a kɔnɔ u b'a fɔ an ye an kana na o erreur kɛ o de kɔrɔ mentor o ye karamɔgɔ ye mentoré o ye kalanden ye n'i y'a ye an sera nin na bi sélection caman kɛra a bɛ kalo damadanin bɔ k'a ye k'a fɔ vraiment an ni nin mentoré sigili ka kan bamananw ko ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri tigɛ diya nin porogaramu lawaleyali la cakɛda fitininw ka kow bɛna taga kalifa cakɛda kumabaw la u ka u ka cakɛdaw dɛmɛ walasa u ka san sɔrɔ baara sigi kun ye walasa ka denmisɛnninw minnu bɛ u ka cakɛda sigi u sen kan u yɛrɛ ye minnu y'a sigi u sen kan u yɛrɛ ye k'olu bilasira k'u dɛmɛ walasa u ka cakɛda ka kɔgɔ u ka se a baara kɛcogo la u ka nafa sɔrɔ a la ani u ka se k'i bolo di fɛn tɔn wɛrɛw ma ani mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ se ka u dɛmɛ yɔrɔ baara o ye baara ɲɛnama ye komi an yɛrɛ b'a dɔn mali la bi denmisɛnnin ka ca baara tɛ minnu bolo mali gouvernement b'a seko la damayira la don o don nka an tɛ se ka bɛɛ ta dɛ denmisɛnninw yɛrɛ y'o faamuya sisan bɛɛ wulilen don k'u jɔ k'u b'u ka cakɛdaw sigi sen kan ni projet sɔrɔla min bɛ se k'u dɛmɛ o tɛ tare tare ye o de y'a to ne ko ko ni ne ye nin projet suguya ye nimisi bɛ wasa nimisi bɛ wasa parce que projet min don a kɛra u ni maliyɛnw de y'a dilan ɲɔgɔn fɛ projet min don maliyɛnw de b'a kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a ye mentor ninnu minnu bɛna denmisɛnninw bilasira a bɛɛ ye maliyɛn ye wa denmisɛnninw yɛrɛ ye maliyɛn ye musaka kɔni bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la mais baara nin baara ɲɛnama don wa ne dalen b'a la fɛnɛ a bɛna sɔrɔ lase denmisɛnninw ma ni denmisɛnninw ye sɔrɔ kɛ duw ye sɔrɔ kɛ jamana ye sɔrɔ kɛ yiriwali bɛ daminɛ a bɛ sinsin nin porogaramu kura min bilalen filɛ nin ye sen kan n'i y'a sigi kɛmɛkulu o kɛmɛkulu a bi naani ɲɛsinnen bɛ musolakaw ma wa kuntagala ye kalo tan fila ye
walasa ka bi kunnafoniw kuncɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus banakisɛ kibaruya kow la mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi saba ni duuru olu de sɛgɛsɛgɛra a yera k'a fɔ min ye maa kɛmɛ ani tan ani kɔnɔntɔn ye banakisɛ in a yera olu farisogo la ɔ maa mugan ani seegin olu kɔni kɛnɛyara ka bɔ bana in na k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔw ye nin wagati in na u bɛ ka maa minnu furakɛ min b'u ka bolo kan n'u bɛ k'olu kɔlɔsi walasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ o ye mɔgɔ kɛmɛ saba ani bi naani ani duuru ye ɔ min ye ka dɔ minisiriso ye min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ko an ka hakili to fɛɛrɛ fɔlen ninnu na walasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na nin bɛ dansigi bi kunnafoniw na aw ni ce aw ka tulomajɔ ni aw ka filɛli la hakɛto bɛ ni ka sɔli ala muhamɛdin